Trí dó haon náid beo an t-amadóir ar siúl agam inniu, níl mé ag iarraidh dul thar dhá nóiméad déag so tá mé ag timeáil, ag amáil. Fáilte. Nuacht an lae don seachtú lá fichead de mhí Aibreáin 2017, Déardaoin, atá ann, agus baineann mórscéal an lae inniu le. Donald Trump, ár gcara Donald Trump, an tUachtarán, agus séard atá i gceist aige inniu ná córas cánach na Stát Aontaithe a leasú ó bhonn. B'fhéidir, ach tugtar le fios cheana féin nach gcabhróidh an t-athchóiriú seo le héinne ach na daoine is saibhre sna Stáit Aontaithe. Níl a fhios agam ar phlean é seo in aon chor, ach bileog le pointí piléaraithe, más ceadmhach dom sin a rá, air agus ní léir in aon chor cén cód cánach a sheasann taobh thiar de. Níor. eisigh Donald Trump a ráitis chánach féin go fóill, agus fágann sin nach bhfuil fhios ag éinne an rachaidh an. leasú seo chun a leasa féin nó ar cheart dom leasú a úsáid an t-athchóiriú seo chun a leasa ach glactar leis go rachaidh ach deir a chúntóirí Diúltaíonn a chúntóirí aon rud a rá ina leith. Seo é uair na cinniúna do na seabhaic sa Pháirtí Poblachtánach, go háirithe siúd ar cúram leo an t-easnamh náisiúnta. Tá sé mar. Tá sé ina riail domhsa, ní ina riail daingean do na poblachtánaigh nach gcuirfear leis an easnamh náisiúnta. Caithfidh go gcuirfí an scéim nua seo leis an easnamh agus dá réir sin beidh ar na seabhaic easnaimh, mar a thugtar orthu, rogha chinniúnach a dhéanamh idir a ndílseacht don Pháirtí Phoblachtánach ar thaobh amháin agus a ndílseacht do fhealsúnacht an easnaimh. Níl a fhios ag an domhan céard a thiocfas as, ach ar ndóigh tá faitíos orthu go n-atfaí an t-easnamh. Tá sé thuas ins na trilliúin cheana féin, is cosúil. Sin sin. Is athbhreithniú radacach é seo, fiú muna bhfuil sé ach leathanach amháin. Rachadh sé chun leasa na saibhir go suntasach ach níor mhínigh an tUachtarán Trump cé mar a mhaoineofaí an plean seo. Is cosúil nach bhfuil an tUasal Trump ag iarraidh ach forbairt a thaispeáint roimh mharc. na gcéad chéad lá den Uachtaránacht. Ní féidir leis na Coimeádaigh Bille Sláinte an Uachtaráin Obama, a ligint i ndearmad, tá siad tar éis athdhréacht de a dhéanamh den Bhille Sláinte agus is cosúil anois go bhfuil tacaíocht faighte acu ó. choimeádaigh an pháirtí. Mar sin féin, tá siad ag ofráil tarscaoilte do na stáit. Níl a fhios agam céard a dhéanfas na tarscaoilte seo, ach más.

beag, is cuma cé chomh beag, a fháil i dteach na n-ionadaithe agus rachadh sé ar aghaidh. Bhí na Coimeádaithe lárnach i mblocáil an Achta an mhí seo caite ach feicimid an plean athbheoite arís. Chuaigh Trump os comhair iriseoirí agus thug siad aghaidh ar sruth, nó b'fhéidir tuile, ba cheart a rá, ceisteanna ó na hiriseoirí faoin phlean. ach beag freagra a fuarthas. Ag fanacht sa Teach Bán agus cad chuige nach bhfanfadh muid sa Teach Bán? Cén scéal le Jared Kushner? Bhuel, is cosúil gurb é boc mór Iosraelach faoi deara

a bhí taobh thiar de, agus idir an dá linn tá comhlacht Kushner tar éis dalladh airgid a thuilleamh as eastát réadach, sin an focal, sílim, i Nua-Eabhrac. Tá an tSín ag comharthaíocht. Sa chás seo, is comhartha 70,000 tonna é, agus. sé atá sa teachtaireacht, níl sé soiléir ón phictiúr, déarfainn, ná iompróir aerárthach. Agus tá an tSín ag seoladh teachtaireachtaí go dtí a comharsana gur cumhacht ar mhuir iad freisin. Níl a fhios agam anois cé hiad na cumhachtaí móra ar mhuir na laethanta seo, glacaim leis go bhfuil cabhlach mór ag an Rúis, mhór ag an Rúis go fóill, tá ceann ollmhór ag na Stáit Aontaithe, ar ndóigh, agus seo chugainn an tSín anois. Ann Coulter. Ní grá liom Ann Coulter. Duine í den aos gríosóirí seo a dtaitníonn leo an lasair a chur sa bharrach le feiceáil céard a thiocfas as, is cuma leo faoin damáiste. Agus caithfidh mé a rá, tá na gríosóirí seo, idir Ann Coulter agus Donald Trump agus Rush Limbaugh agus Nigel Farage agus Marine Le Pen, tá an domhan thiar ag cur thar maoil le daoine atá, ar mhaithe le poiblíocht, cogaí a thosú, sílim. Cibé, tá Ann Coulter ag tabhairt cuairte ar. Berkeley, Ollscoil California, Berkeley, agus tá sí tar éis cuid mhaith drochphoiblíocht a tharraingt uirthi féin, is cuma léi, ar ndóigh, níl uaithi ach poiblíocht, ach tá sí ag déanamh seo mar dhea ar mhaithe le saoirse cainte.

saoirse cainte, ach níl sé soiléir in aon chor cén tsaoirse atá ag teastáil uaithi, ach amháin saoirse gríosaithe. Mar a dúirt an Bhreitheamh na cianta ó shin, Bíodh saoirse cainte ag gach éinne! Ach ní hionann sin agus a rá go bhfuil cead ag duine rith isteach i bpictiúrlann agus tine a ghlaoch i mbarr a ghutha. Bhuel, an mbeidh sé ina chogadh sa Chóiré Thuaidh? Sin an 12 nóiméad, ach thosaigh mé leis an gCóiré Thuaidh, críochnód é sin sula Leanfaidh mé ar aghaidh mar sin. Tá na drumaí á mbualadh sa Chóiré Thuaidh. An bhfuil cogadh ar tí briseadh amach ann? Deacair a rá. Ghairm an tUachtarán Trump na céad ball de Sheanad na Stát Aontaithe chun cruinniú eolais a thabhairt dóibh lena chomh-aireacht chogaidh ar an teannas idir na Stáit Aontaithe agus an Cóiré Thuaidh. Idir an dá linn, tháinig fomhuireán Meiriceánach lán le diúracáin Tomahawk go barr an uisce sa Chóiré Theas. Tá na stáisiúin pheitril sa Chóiré Thuaidh dúnta síos i bhfianaise ráflaí go bhfuil rialtas an Chóiré Thuaidh ag stoc-charnú. Focal atá uaim. Caithfidh mé an focal seo a lorg go minic. Ní gá dom breathnú tá sé agam arís. breosla an focal a bhí uaim, so sin an méid. Aon fhocal nua inniu? Forairdeallaí, bhuel tá sin agam, sin duine a théanns amach san oíche ag briseadh cloigne daoine. Ní lia duine ná tuairim! Nach deas é sin? Ní lia tír ná nós.